chifukwa chikhristu si chipembedzo mm kutalitali chikhristu ndi moyo wa mulungu mthupi la munthu amen chikhristu ndi chani moyo wa mulungu mthupi la ndani la munthu N'chifukwa chiyani ndikukamba zimenezi? Mukawerenga, ah, ndisanapite kaye ku Baibulo, koma mukapita kwina kulikonse simudzapeza munthu akukuuzani tanthauzo la chisi- la Chikhristu. Mudzati kodi Chikhristu n'chiyani? Angokuuza kuti, ah, Chikhristu Ah, chikhristu kukhala ngati ndi basi mwina kupembedza yesu khristu Eh, ena akuuza kuti ah, chikhristu ah, ndi anthu amene mwina ah, amapanga zinthu zachipembedzo koma ukafunsa chisilamu chani chisilamu akuuza kuti muchizungu amanena total submission to the will of god kapena kuzipereka konse kucholinga cha mulungu koma ukapita ku chikhristu kulibeko definition yake kulibeko malo amene analemba kuti chikhristu nchakuti chakuti koma nde ti- tingachipeze bwanji kuti chikhristu ndichi tikaona mbiri malo amene chikhristu chinayambira o ah, kuti kodi anthu azitchula kuti awa ndi akhristu anayambira chifukwa chani ku antiokeya anthu akulalikira anaona kuti anthu awawa akulalikira zimene amalalikira munthu wina wake amene amatchula kuti yesu khristu nde anayamba kuwatchula kuti akhristu ndipake mukaona kuti ah, akamafotokoza za chikhristu amangoyambira kuti ah, chikhristu chinayambika ndi munthu zina yake yesu khristu mayi ake anali ndani ah, bambo ake anali akuti akuti kutengera history imeneyi eh? komano tikabwerano m'baibulo tikawerenga pa yohane chapter 1 kuyambira uh, verse 1 akuti pachiyambi panali mawu mawu anali kwa mulungu akuti mawuwo ndiye ndani ndiye mulungu Kenakono mukabwerano pa vesi 14 akunena kuti mawu aja anasandulika nakhala thupi akuti ndipo tinaona ulemerero wake ulemerero wonga wa mwana wa mulungu ozala ndi chisomo nde akuti mawu aja anasandulikano nakhala mthupi tsiku lina lake ndinkaphunzisa ndinkakuuzani kuti mawu alionse amene mmayankhula maganizo anu a inuyo amene mmaganiza tsiku lina lililonse kuti apange chinthu apanga ndani apanga inuyo Ah. mawu ena onse amene ine ndimayankhula maganizo onse amene ndimaganiza ineyo kuti apange chinthu china chake apanga ineyo mpake akunena kuti mawu aja mawu amene anali pachiyambi aja Mawu amene anali kwa Mulungu aja, Mawu amene anali Mulungu aja, anasandulika ndi kukhalano munthu. Chifukwa Yesu Khristu tikamamutchula kuti Mulungu sitimakhala kuti tikulakwisa. Chifukwa mawu a munthu samasiyanitsidwa ndi munthuyo. Ah,
Yes. mawu anu a inuyo ndi inuyo sitingathe kuwasiyanisa. Yes. chifukwa mawu ndi inuyo tsono akuti pachiyambi panali mawu mawu anali kwa mulungu mawu ndi ndani ndi mulungu kenakono mawu aja anu anasanduka kukhala thupi tsono zoti mawu aja anu anazafoma chi- chinthu chinthu chimene mawu aja anazafoma munthu amene mawu aja anazafoma anali mulungu mwini wakeyo nchifukwa chikhristu ndi moyo wa mulungu mthupi la munthu Yes. Amen Amen. ndiye ndifunano ndikambe zinthu zimene ifeyo tinazilandira zinthu zokwanira zitatu pamene tinakhulupirira yesu khristu chinthu choyambirira ndi chinthu chimene tonsefe timachidziwa koma lero tichimvetsetsa mwa mten- mwa mulingo wina yohane chapter

amen akuti mulungu anata anakonda dziko lapansi kotero anapereka mwana wake obadwa yekha kuti wina aliyense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo chani moyo osatha vesi imeneyi nditha kuilalikira zuwa lonseli kulowa koma mawu amene ndikuwafuna ineyo akuti koma asatayike koma akhale nawo moyo otani osatha pamene tinakhulupirira yesu khristu tinalandira moyo wosatha Ndiye kodi moyo wosathawo ndi chani? Mu Chichewa tikamamva moyo wosatha, moyo wosatha timangoona ngati moyo wongokhala osadzamwalira ndiye ena amazifunsa ah nanga bwanji Akhristu ena amamwalira? Mawu akuti moyo wosatha amene paja amatanthauza mu Chizungu amanena kuti eternal life. Mu Chigriki amanena kuti Zoe. Zoe amatanthauza moyo ndi chikhalidwe cha Mulungu. Eh. anthu onse amene akukhulupirira iye asatayike koma akhale ndi moyo ndi chikhalidwe cha ndani cha mulungu nchifukwa chake akhristu tikamanena kuti sitimachimwa sikuti timakhala kuti tikuzilesa kuti tisachimwe iyayi koma ndi moyo umene uli mkati mwa ndani mwa ifeyo akuti asatayike koma akhale nawo moyo osatha ndiye moyo osatha umene ni moyo osadwala moyo osatha umenewo ndi moyo oti sumaluza moyo osatha umene si moyo ogonjesedwa akuti usatayike koma ukhale nawo moyo osatha moyo osatha umene ndi chani chikhalidwe ndi, ndi moyo wa mulungu vesi imeneyi sitipitako chifukwa cha nthawi mu- mukawerenga buku la 1 yohane osati yohane uyuya koma 1 yohane uh, chapter 5 somewhere around there yohane anayankhula mawu anena kuti akuti ndakulemberani zinthu izi kuti muziwe kuti muli ndi moyo osatha akuti chifukwa wina aliyense amene ali ndi mwanayu ali ndi moyo osathawo koma wina aliyense amene alibe mwanayu alibe moyo osatha kutanthauza kuti ife amene tili ndi yesu khristu fe amene tamulandira yesu khristu fe tili ndi moyo osatha koma wina aliyense amene sanalandire yesu khristu alibe moyo osatha ndimayankhula ndi mkulu wina wake zulo mpaka ndinatenga mwina 30 minutes tikukambirana zimenezi ah wina aliyense ni mwana wa mulungu namuza kuti no pali kusiyana pakati pa zolengedwa za mulungu ndi mwana wa mulungu wayamba makani makani ndampasa vesi yohane chapter 1 verse 12 noti onse amene analandira ndi kukhulupirira iye anapasidwa mphamvu kukhala ana a mulungu ndamfotokoza apepa ndamuza kuti mphamvu imatanthauza chani mwana wa mulungu imatanthauza chani ah nanga ndi yesu khristu chamesa sanali mwana wa mulungu ndamuza kuti ye- mwana wa mulungu wa yesu khristu ndi mwana wa mulungu umene ankalimba paja ndi zosiyana Mwana wa Mulungu wa Yesu Khristu ankatanthauza kuti Mulungu m'thupi. Pomwe umwana wa Mulungu umene anafotokoza pa, pa Yohane chapter 1 verse 12 am, a, mu Chigriki ndi teknon imatanthauza kunena kuti a, obadwa mwa Mulungu. Koma Yesu Khri- ma- akamena kuti Yesu Khristu ni ni mwana wa Mulungu amatanthauza kuti Mulungu m'thupi. mpaka anthu aja ankafuna kutola miyala akufuna kumugenda anafunsa kuti mufuna mundigende chifukwa cha zomwe ndikupangazi adati sitikugenda chifukwa cha zinthu zabwino zimene ukupangazi koma tikukugenda chifukwa iweyo kuzitchula kuti ndiwe mwana kuzitchula kuti ndiwe mwana wa mulungu ameni Amen. ndakuti kuti tisatayike koma tikhale nawo moyo osatha chinthu ambira ndinalandira ndi moyo osatha Yes. nde moyo osatha umatani moyo wosatha monga tafotokoza kuti ndi moyo ndi chikhalidwe cha mulungu umakupangisa kunena kuti uzipanga zinthu zimene zili zopitirira zimene anthu apaziko lapansi pano amapanga ameni umakhala ndi kuthekera kopanga zinthu zimene anthu aziko lapansi sam- sangakwanise kupanga chifukwa ndi moyo wa mulungu chifukwa tikamena kuti chikhristu si chipe- chikhristu si chipembedzo timanena choncho chifukwa timakhala talandira moyo wina wasopano moyo umenewo ndi umene umatipangisa ife tikhale ino ana a mulungu Tinawerenga kuja kwa Aroma chapter 8 kuja verse 14 amanena kuti onse amene amasogozedwa ndi mzimu woyera ndi ana ndani a mulungu mzimu woyera sangakhale pamalo pamene palibepo moyo wa mulungu baibulo limatiuza kunena kuti akuti mdima sungakhale limodzi ndi kuta ndi kuunika nde ife pamene tinakhulupirira tinalandira moyo osatha mzimu woyera ndiye anabwera kudzakhala mwa ife ndiye atadzakhala mwa ife anaona kuti aha basi kuyambira lero awa ndi ana anga akumva ndi anthu awiri koma ndiyesese kuti ndipangitse kuti wina aliyense amve chimene chimampangisa kuti munthu atchulidwe kuti uyu ndi mwana wa mr banda mwina ndiyambire penepo Yeah. kuchipatala amatchula kuna kuti ku biology amatchula kuti dna tanthauzo mumakhala kuti pali kenakake mkati mwa, mwa, mwa mwanayo kamene kakuchokera mwa bambo ake Yes. ndiye ife akamatitchula ndi ana a mulungu pali china chake chim- ah, pali ino ake- pali china chake chimene chili mkati mwathu chimenenso chili mkati mwa mulungu chimene chili moyo wosatha Yes. kuphatikizanso apo mzimu Woyera. namba one tinalandira moyo wosatha number two chifukwa cha nthawi tinalandira chilungamo amen tinalandira chilungamo tipite pa 2 akorinto chapter uh, chapter 5 verse 21 ena akudabwa kuti atsogoleri komatu ine angondiuza kuti mudzalalikire sanakuuzeni mukonzekere koma bwanji pepani umakhala wokonzekera kale nkale ameni Amen. tinalandira chilungamo chifukwa mulungu sangakhale pa ubale ndi anthu amene alibe chilungamo nchifukwa chake titabadwa mwatsopano tinalandira chilungamo ndikuonetseni vesi imeneyi ndipo mukayiona moyo wanu wonse usintha ameni imikani dzanja lanu moyo wanga ukusintha lero akunati chi- ah, 2 akorinto chapter 5 verse 21 akuti chifukwa cha ife mulungu anamsandutsa wopanda tchimoyo kukhala tchimo. Akuti chifukwa cha inuyo ndi ine anampanga Yesu Khristu kukhala tchimo. Ati kuti mwa iye ife tikakhale chilungamo cha Mulungu. Nde sakunena kuti Yesu Khristu anampanga kukhala wochimwa, koma anampanga kukhala chani? Tchimo. kutanthauza kuti chenicheni chimene chimayambisa anthu kuti azichimwacho chinali iye uja pa mtanda paja Yes. ati koma chimene mulungu anampangira kuti iye uja akhale zimenezo akuti kuti inuyo ndi ineyo tikhale chilungamo cha mulungu Yes. mchifukwa chake munthu amene sanabadwe mwatsopano sangathe kupanga zinthu zabwinobwino zinthu za chilungamo chifukwa chilungamo chimenecho mwa iye mutani mulibemo nchifukwa chake mkhristu wina aliyense kuthekera kupanga zinthu za chilungamo kuli mkati mwake Eish. mkhristu wina aliyense kuthekera kupanga za chilungamo kuli chani ndalemba ndine apa ayi mwina ndalemba ndine leroli Ah, mwina ndapanga editi akuti koma ati iye ana- anafa osachimwa inu munthu anafa pamtanda paja sanangofa iyayi akuti anafa pamene paja kuti andipange ine ndikhale chilungamo cha mulungu Yes. tanthauza ndikhoza kukhala moyo osachimwa amba ndi awiri kumeneko sindifuna ndipiteko kwambiri yayi kosachimwako chifukwa ena abwesa mafunso tanthauza kuti ndikhoza kukhala moyo umene tipite vesi ina tipite vesi ina kuti mundimvetsese nis- nisanetu ndi yachitatu pepani pepani nthawi yanu ndi sindikudyera nthawi eh? tikudalisike okay ndiwerenga aroma chapter 5 ndiyambira vesi 17 paja choyamba tina moyo osatha chachiwiri chilungamo akuti pakuti ngati chifukwa cha kulakwa kwa mmodzi a. Imfa inalamulira kuzera mwa munthu mmodziyo. Ena amaikonda vesiyi kwambiri. Aha, chifukwa munthu mmodzi analakwa, wina aliyensenso anakhala wochimwa. Eee, anthu ochimwa, anthu ochimwa. Ii, Ife ti- ti- timachimwa koma timangoyesesabe kuti mwina munthawi zinazake Mulungu azitikonda. Ii, Akuti a kuzera a, chifukwa cha kuchimwa kwa mmodzi ati imfa inalamulira kuzera mwa munthu mmodziyo ati kuli koposa bwanji nanga kwa iwo amene azalandire chisomo chochuluka ndi mphaso ya chilungamo azalamulira mmoyo kuzera mwa munthu mmodzi yesu khristu ah! akuti chifukwa munthu mmodzi anachimwa wina aliyensenso anakhala ochimwa ati komano amene angazalandireno chisomo kutanthauza kumlandira yesu khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo akuti anthu amenewawa ana- amene angazalandire chisomo komanso chilungamo azalamulira muchizungu mmene ati who receive the grace, I, I mean the, uh, the, the gift of righteousness kapena mphaso ya chilungamo Yes. chilungamo chimenechichi sumachigwirira ntchito ngati ili mphaso ndoti ine ndikukupasani maulere Yes. ndikati atsogoleri tengani nsapato zanga ndikupasani ngati mphaso mulipira Ayi. ati iwo amene angazalandire mphaso ya chilungamo Yes. ndiye chilungamo chanu simayendera chilungamo cha inuyo yayi mumayendera chilungamo cha yesu khristu a chifukwa cha kulakwa kwa munthu mmodzi tchimo linafika pena paliponse ati komanso chifukwa cha ku- cha- ch- ife amene angazalandire tipitirize tipitirize vesi tipitirize ati choncho monga tchimo limo limodzi linabweretsa kususika pa anthu onse chimodzimodzinso ntchito imodzi yolungama inabweretsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapasa moyo Awa ndi masamu ndithu Mulungu anaona kuti ah ngati munthu mmodzi wakwanisa kuti dziko lonse likhale ochimwa sizingatheke munthu mmodzi akhale oyera dziko lonse likhale oyera anaona kuti ah nzotheka ndi zimene ine ndikukamba pano ndine sinimachimwa ena akuopa ali kunena zoti ada autenga amene ukudabwisika ukhala ngati ndi wachilendo kwa ine Akuti, vesi 19, Pakuti kusamvera kwa munthu mmodzi kunasandutsa anthu ambiri kukhala ochimwa, chimodzimodzinso anthu ambiri adzakhala olungama kudzera mwa munthu mmodzinso. Abale mwa ine. Akuti adzakhala olungama kudzera kwa ndani? Kwa munthu mmodzi. Ndiye munthu mmodzi uyo anafa pa mtanda nthawi yake ndi ino imene muyenera kukhala olungama. Musayesere kukhala olungama pa inu nokha. Ndiye sizitheka. akundiyang'ana Ameni.
ameni nde tinalandira chani choyamba tinalandira cha moyo osatha chachiwiri tinalandira cha chilungamo tanthauzo loti kuthekera kopanga zinthu zabwino tili nako Zikumveka, zikumveka. Yes. Eh. Mm. kuthekera kopanga zinthu zabwino tili nako chifukwa cha nthawi chomaliza ndingoyankhula mkuma 2 minutes ubale ndi mulungu amen chimene chinthu ndichofunikira kwambiri chimene mulungu anatipasira moyo osatha Chimene Mulungu anatipatsira chilungamo nchokuti ifeyo tikhale pa ubale ndi Iyeyo. Ameni. Chifukwa Mulungu sizingatheke kukhala pa ubale ndi anthu amene asali ndi moyo osatha mkati mwawo, kukhala pa ubale ndi anthu amene alibe chilungamo mkati mwawo. Chifukwa pamene kuti ati Mulungu samayang'ana tchimo. Nde chimene Mulunguyo anamubweretsera Yesu Khristu nchifukwa chonena kuti amafuna kuti ifeyo atipange kukhala ana ake ife tikhale mwa iyeyo akhale mwa ife koma sizikanatheka anthu ali mmachimo nchifukwa chake mishoni yoyambirira inalino kufa pa mtanda pati kufa pa mtanda kuja sikunali iyayi kunena kuti basi zathera pompo komano kuuka kuja nkumene umationesera kuti ife tinalandira moyo wina wachani watsopano tsopano popeza kuti tina- tinabatizidwa pobatizidwa pamene kuti tinafa naye ndikutani ndikuuka naye nde amaonesera chimene mulungu anachita mkati mwathu ameni ndiye chachitatu ndikutanthauza kuti ah, ubale ndi mulungu wo- mwi- mwa mawu ena ndinena kuti chiyanjano ndi mulungu ameni tiwerenge pa 2 akorinto chapter 13 verse 14 akuti vesi imene imandisangalatsa kwambiri 2 Akorinto chapter 13 verse 14 akuti chisomo cha Ambuye Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu mavesi ena ambiri zoti atate Ma- makumbukiro nthawi zambiri anthu akama- tikamapemphera kumapeto anthu ambiri amakonda kugwiritsa ntchito mawu amenewa ena samadziwa kuti ali m'baibulo ali m'baibulo ndi 2 Akorinto chapter 13 verse 14 akuti Chisomo cha Ambuye Yesu Khristu, ndi chikondi cha Mulungu Atate, ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndi inu nonse. Ameni. Pamene tinalandira ah, moyo osatha, pamene tinalandira chilungamo, Mulungu chimene amafuna ndi kuti tiyanjane naye. Nchifukwa chake uh, First John 1 Yohane pali mawu ena ake penapake kusangalasa amanena kuti akuti zinthu zimene ife tinaziona zinthu zimene ife tinazimva tikuzibweresa kwa inuyo kuti inunso mukhale chiyanjano ndi ife chifukwa ife kuyanjana kwathu kuli kwa atate kwa mwana ndi kwa Mzimu Woyera. Ameni. Kutanthauza kuti ukabwera mu Chikhristu umakhala kuti no uli pa ubale ndi Mulungu. Ameni. Umakhala kuti no wakhalano mu ubale ndi Mulungu. Kutanthauza kuti zinthu zimene chilichonse chokhuzana ndi moyo wako chimakhala kuti chili m'manja mwa ndani? Mwa iyeyo. Kutanthauza kuti kuthekerano komuyankhula Mulungu uja ndi kumamuuza zinthu zimene ufuna kuti akuchitire zimatheka. nchifukwa chake anthu ambiri amapemphera koma nthawi zambiri samalandira samazotalandira kapena chifukwa amakhala kuti kubawa ubale ndi mulungu iwo patani pali zinthu zimene umapangira ana a neba ndi pali zinthu zimene umapangira ana ako mwana wa neba utha kungomutemera kambamu kamodzi kuti akapita kwa ubala kako kunena kuti naja atu kwa ucheni naja koma mwana wako umampasa chimodzimodzinso ife tinalandira ubale ndi mulungu o chiyanjano ndi mulungu tanthauza kuti tikhoza kukwanisa kufika pamaso pa mulungu ndi kupem- ndi kupemphera kwa iyeyo opandanso kuganiza mawu mu mtima mwathu kuti mwina talakwisa mwina tachimwa opandanso kuganiza zinthu zolakwika mumtima mwathu kuti mwina mulungu akutiona ngati ndife nyerere chifukwa ena amaona ngati mulungu amationa ngati nyerere iye ambuye ine ndi ndani pamaso panu ine ndi nyerere ine palibe kalikonse pamaso panu amaganiza kuti mwina akuzichepesa pamaso pa mulungu papo osaziwa kuti aku- akuzinyozesa ehe ati ndilibe chopereka kwa mulungu wanga ndipereka ine ndilibe Eh? moyo wake ndipereka anapereka moyo ndi yesu khristu pamtanda sikufunanso moyo wina pamene palibe nsembe inanso imene kuifuna yake alibe nsembe ina imene mulungu azanga- angazapereke kupatulapo yesu khristu amen mulungu wakudalisa nenani ameni Amen. Ah, mulungu wakukweza nenani ameni Amen. Mm. Eh, Eh, zili chichewa. alinayenda chiyanjano Yes.
tanthauzo lake kuthekera kopita pamaso pa mulungu ndili nako osaopanso kanthu kena kalikonse osakhalanso ndi mantha ena aliwonse ndikhoza kupita kwa mulungu kukamuuza zoti adati ndikhoza kupita pamaso pa mulungu kukamudandaulira zilizonse zimene ndikufuna chifukwa chiyanjano chija chabwerera chimene anachiluza adamu uja mumunda muja pamene kuti akuti mulungu amabwera kwa iyeyo mamawa ngati uno amabwera kwa iye daily kudzacheza ndi adamu ati koma atachimwa mulungu uja anamchokera kupezeka kwa mulungu kuja kunamchokera ati komano pano pano kupezeka kwa mulungu kuja kwabwerera pamene ife talandira chilungamo komanso pamene talandira chani moyo wosatha mwa khristu timakhala tanyamula kupezeka kwa mulungu kulikonse kumene tingapite choncho kulikonse kumene mungapite lero lino mwanyamula kupezeka kwa mulungu emeni paliponse amene mungaponde mulungu akhala apondapo nenani emeni mawu aliwonse amene mungayankhula akhala mulungu ayankhula emeni ndipo siku la lero mupezeka malo oyenera nthawi yoyenera emeni mu dzina la yesu khristu Yes. zachitika amen Amen.